An bhfuil sé le feiscint agaibh? Tá. Tá? Go maith. Ok, so b'fhéidir go dtosóidh muid. So Eoin P Ó Murchú is ainm domsa agus em nó b'fhéidir go bhfanfaidh muid, níl a fhios agam an bhfanfaidh muid ach cuir mé mé féin i láthair ar aon nós. Eoin P Ó Murchú is ainm dom agus em tá mé leis an gclub le fada an lá anois, is dócha le deich le deich mbliana nó pé chomh fada is atá muid ar an ar an mbóthar agus em Ní raibh an oiread sin taithí agam ar an spórt agus is dócha go raibh an Ghaeilge ar cheann de na cúiseanna gur tháinig mé go dtí an club agus cloisfimid roinnt faoi sin ar ball ach bím ag plé leis an Acadamh, sin na páistí is óige, idir ceithre bliana agus ocht bliana d'aois, gach seachtain, de ghnáth nuair a bhíonn sé ceadaithe, agus chomh maith leis sin, bím, bhí mé mar cathaoirleach ar feadh tamaillín agus bhí rólanna éagsúla agam sa chlub agus ag peil agus iomáint, a lán, a lán rudaí éagsúla ach iarradh orm caint air seo mar gur sílimid gur, go bhfuil sé tábhachtach saghas go dtuigimid, go dtuigfeadh gach duine sa chlub cén fáth go bhfuil muid ag iarraidh an Ghaeilge a bheith mar, mar theanga an chumainn agus cad a dhéanfaimid chun é sin a bhaint amach. So buanú na Gaeilge i nGaelchlub, so sin conas go gcinntímid go bhfuil an Ghaeilge in úsáid inár nGaelchlub. Táimid ag labhairt faoi roinnt rudaí anocht agus sin iad conas an Ghaeilge a úsáid le cur le líon na n-imreoirí agus na gcóitseálaithe. So uaireanta bíonn daoine buartha go mb'fhéidir go gcoinneodh sin siar muid ach dáiríre mar a fheicimid leis na foirne fásta bíonn sé mar bhuntáiste nó mar rud an-mhaith, breathnaíonn daoine air mar rud an-spéisiúil go Gaeilge againn, tagann siad chugainn chun Gaeilge a fhoghlaim agus chun cur lena gcuid Gaeilge agus mar a chéile le cóitseálaithe. Ansin táimid chun caint ar conas gur féidir le cóitseálaithe ar bheagán Gaeilge teacht isteach sa chlub agus conas gur féidir linn cabhrú leo. agus ansin táimid ag labhairt chomh maith ar conas cultúr labhairt na Gaeilge a chothú agus a fheabhsú i measc páistí agus déagóirí. So, b'fhéidir go dtosóidh mé le ceist, níl 'fhios agam an dtastóidh ó dhaoine ceisteanna a fhreagairt ar nós sean-quiz ar scoil, ach an bhfuil 'fhios ag aon duine cé, tá mé ag iarraidh roinnt comhthéacs saghas cúlra a thabhairt don scéal seo, an bhfuil 'fhios ag aon duine cé mhéad teangacha atá á labhairt ar domhan? Is 6,700 teanga, so thart ar 7,000 teanga, agus ceapann siad nach mbeidh ach thart ar 100 teanga beo i gceann 100 bliain, or so, no, go mbeidh, go mbeidh b'fhéidir 1,000 teanga beo i gceann, níos lú ná 1,000 teanga beo i gceann 100 bliain. Agus an rud atá gceist againn le Gaelchlub, luaigh mé sin i dteideal na cainte. Tá sé cosúil le Gaelscoil ach don spórt. Níl ach líon beag Gaelchlubanna ann, tá ceann i mBéal Feirste agus tá ceann i nGaillimh, Laochra Loch Lao agus Gaeil na Gaillimhe, agus tá cainteanna i roinnt áiteanna eile níos mó a chur. Tá thart ar 3,000 club CLG, mór an méid é, agus seachas líon an-bheag acu sin a bhfuil an Ghaeilge láidir iontu, Feictear dúinn nach n-oibríonn an cur chuige dátheangach, dáiríre. Cén fáth? Gaeilge, b'fhéidir go ndeir roinnt daoine. Bíonn daoine ag caint fúithi ar chúrsaí oidhreachta nó cultúir agus go mbaineann siad lenár bhféiniúlacht, our identity. Agus ansin, mar a fheicimid ar ball beag, tá a lán, lán buntáistí a bhaineas léi. sin tá rudaí ar nós gur mhaith le daoine an chraic a bheith acu sa teanga nó a leithéid nó gurb í an teanga a léiríonn siad agus tá a lán daoine againn ann ón nGaeltacht freisin. So céard a rinne an Ghaeilge dúinn riamh agus tá pictiúr agam de viaduct ansin agus b'fhéidir go n-aithneoidh sibh an tagairt do What did the Romans ever do for us seachas na viaduct seachas na viaducts agus na bóithre agus gach rud ach uaireanta níl a fhios agam an dtuigeann daoine cad iad cad iad na buntáistí a bhaineann leis an nGaeilge a bheith mar phríomhtheanga an chlub nó a bheith mar theanga an chlub. Cruthaíonn sé dea-thoil. Bíonn daoine ag caint fúinn sna meáin, bíonn tacaíocht againn as áiteanna timpeall na tíre, bíonn cuireadh againn dul go dtí Comórtas Peile na Gaeltachta, faighimid acmhainní breise Gaeilge, faighimid airgead, bíonn daoine fásta nua ag teacht go dtí na foirne, so tá roinnt mhaith foirne fásta, bím ag imirt peile agus iomána de ghnáth nuair a bhíonn cead, agus tá camógaíocht agus peil na mban ann freisin. Agus bíonn daoine nua ag teacht chuig na foirne sin agus ag cabhrú linn traenáil a dhéanamh ar na páistí óga freisin. Tagann daoine le scileanna éagsúla ó réimse an-leathan rudaí, agus díreach sa tslí céanna go roghnaíonn daoine an gaeloideachas, an tslí go roghnaíonn daoine an Ghaelscoil uaireanta, Bíonn sé beagáinín níos deacra nó níl a fhios acu cad é an scéal leis an nGaelscoil ach roghnaíonn siad an Ghaelscoil toisc go bhfuil suim acu sa gcultúr nó go gceapann siad gur rud maith é. So tá na daoine seo le cumas éagsúil i réimsí éagsúla meallta againn agus tá tuistí atá ag iarraidh an Ghaeilge a bheith lárnach ina saol agus chomh maith tá ról oideachais ag an ag an ag an gcumann so láidríonn sin muid. Tagann daoine chugainn chun Gaeilge a fhoghlaim agus imríonn siad spórt nó bíonn siad ar na coistí nó cabhraíonn siad linn le rudaí éagsúla. Mé féin, ní ní raibh mé rómhaith ag an spórt. D'imir mé beagáinín nuair a bhí mé óg ach nuair a tháinig Na Gaeil Óga ar an bhfód, dúirt mé 'Ó, sin deis iontach, tá Gaeilge agam agus ba bhreá liom an spórt a thriail' agus ar an gcaoi sin chuir mé leis an gclub. Agus fiú an rud sin, an líon, an méid cóitseálaithe ón taobh amuigh againn, Tá an-chuid acu ann agus deirim an rud seo, USP is ea an Ghaeilge nó Unique Selling Point agus bíonn lucht gnó ag caint faoi sin go minic ar na laethanta seo. So, USP nó buntáiste mhór is ea an Ghaeilge mar tagann 36% dár meantóirí foirne ó áiteanna lasmuigh de Leamhcán so roghnaíonn siad muid toisc go bhfuil an Ghaeilge againn. agus roghnaíonn na céadta tuistí Na Gaeil Óga de bharr go bhfuil an Ethos teanga seo againn agus éiríonn daoine gníomhach linn nó páirteach linn toisc gur mhaith leo an Ghaeilge a bheith mar chuid dá saol. So, conas, tá sé éasca é sin ar fad a rá, conas go ndéanaimid cabhrú le déagóirí agus páistí a spreagadh le Gaeilge a labhairt? So ceann de na prionsabail a bhíonn againn sna Gaeil Óga ná an rud seo ar a dtugtar tumoideachas. Bíonn tú ag tumadh isteach sa linn snámha agus tumoideachas sin saghas immersion education. Agus dar leis na hoideachasóirí ar fad a bhíonns ag plé le cúrsaí oideachais Gaeltachta agus Gaelscoile agus a leithéid, deireann siad gurb é seo an bealach is fearr le cabhrú le duine cumas Gaeilge a bhaint amach ionas gur féidir leo an Ghaeilge a labhairt agus a úsáid agus a scríobh. So an sprioc a bhíonn againn mar club ná go ndéanaimid gasúir nó na páistí agus na daoine fásta a thumadh. So go traidisiúnta thosaíomar amach leis na foirne fásta so bhí daoine fásta ag teacht agus bhí siad sin ar fad tar éis a roghnú an Gaeilge a labhairt. So b'fhéidir go raibh sé sin níos éasca ar bhealach an Gaeilge a bheith chun tosaigh ansin. Ach nuair atá na páistí ag teacht chugainn, teastaíonn uainn go mbeidh an timpeallacht lán Gaeilge mar caithfidh, labhróidh mé faoi ar ball beag, ach caithfidh muid an teanga a bheith in úsáid amháin ar an bpáirc agus gach rud a bhaineanns leis na páistí agus a leithéid. Agus míneoidh mé go díreach cén fáth ach dáiríre ní oibríonn an cur chuige dátheangach. So tá sé tábhachtach go mbíonn daoine ag cur aithne ar a chéile trí Ghaeilge agus gur teanga nádúrtha í a labhraímid le chéile. So bhreathnaigh mé ar roinnt grúpaí Gaeilge le déanaí a n-éiríonn go maith leo ó thaobh an Ghaeilge a labhairt. Chonaic mé Coláiste na bhFiann, grúpa Gaeilge i Charn Tóchair um atá gaolmhar leis an le leis an gclub sin Sleacht Néill a bhfuil ag éirí thar cionn leo. Agus bhreathnaigh mé cad iad na rudaí um a chinntíonn go n-éiríonn go maith leo ó thaobh na teanga. agus bíonn saghas spiorad an ghrúpa nasctha leis an teanga, bíonn riail láidir Ghaeilge go minic, tugtar rólanna do na páistí nó do na déagóirí féin. Sin rud tábhachtach, go léiríonn tú saghas meas ar na páistí agus ar na déagóirí. ach ag an am céanna go dtugann tú ról dóibh agus tríd an ról sin dóibh tuigeann siad 'bhuel tá smacht agamsa féin ar m'iompar teanga agus is cuimhin liom a bheith i gceann de na coláistí samhraidh atá cineál, cineálín cosúil le Coláiste na bhFiann agus bíonn saghas cinnirí acu agus ar an gcaoi sin smaoiníonn tú na cinnirí, an páiste, fiú an páiste óg smaoiníonn siad 'ok tá, is liom an rud seo, is liom an teanga agus tá luach, luach léi agus caithfidh mé, caithfidh mise rud éigin a dhéanamh chun, chun é sin a chosaint nó a chur chun cinn'. Agus. Bíonn féiniúlacht nasctha leis an nGaeilge sna grúpaí seo go minic agus bíonn tumadh iomlán so eagraítear gach rud sna grúpaí i nGaeilge. So cad é sainspiorad an chumainn i gcás Na Gaeil Óga? Sílim go bhfuil sé tábhachtach é seo a chur chun cinn so an saghas féiniúlacht atá againn nó an identity atá againn mar chlub. agus ceann de na bealaí gur féidir seo a dhéanamh ná a léiriú do na daoine ar do fhoireann, nó na páistí atá agat féin, go bhfuil foirne fásta ann agus go bhfuil seans go bhfuil duine éigin ag teacht isteach chun chat ann. Níl fhios agam cad atá sa chat ansin. Ach eh, tá sé tábhachtach páistí ó fhoirne éagsúla a bheith ag spraoi le foirne éagsúla. So sin rud atá atáimid ag iarraidh a chur chun cinn go mór freisin. Go go bhfeiceann na páistí go bhfuil foirne eile ann agus go bhfuil club ann agus go bhfuil rud níos mó go bhfuil rud níos mó i gceist ná díreach an fhoireann lena mbaineann siad féin. Agus rud a chuirimse chun tosaigh go mór nuair bhím ag plé leis an acadamh agus sin é rud rudaí rudaí saghas struchtúrtha a thabhairt do na páistí le go dtuigeann siad so taispeánaim dóibh suaitheantas na Gaeil Óga agus deirim cén club é seo agus deireann siad ó na Gaeil Óga agus ansin deirim leo abair abraigí na Gaeil Óga abú agus is breá leo sin. Is breá le gach duine mothú go bhfuil siad mar chuid de rud éigin. So is féidir an rud sin, an saghas, an tuiscint sin a thabhairt do dhaoine gur cuid de rud éigin muid agus agus freisin an rud sin, abair, rudaí ar nós is club lán-Ghaeilge muid abair más gá dul i ngleic le daoine nach bhfuil ag labhairt Gaeilge nó a leithéid. A bheith ag láidriú an rud sin? Is club lán-Ghaeilge muid agus tá muid speisialta agus caithfidh muid a bheith bródúil bródúil as sin. Tá mé ag caint beagáinín faoi roinnt acmhainní éagsúla nó resources éagsúla. So tá ranganna agus scéim teanga agus meantóirí teanga ann agus taispeánfaidh mé roinnt de na póstaeirí saghas téarmaíochta agus foclóireachta atá déanta againn. Ach is dócha go bhfuil muid ag iarraidh freisin Má tá téarmaíocht faoi leith ag teastáil uait nó ó d'fhoireann, tá muid anseo chun é sin a chur ar fáil. So má tá bearnaí nó má tá físeán gur mhaith libh go ndéanfaimis ina thaobh, conas go míníonn tú é seo nó cad é an téarma a bhaineanns le seo nó cad é an bealach is fearr le seo a rá, táimse féin breá sásta aon cheist mar sin a fhreagairt agus roinnt de na rudaí. So seo roinnt de na rudaí atá againn Tá sé i gceist againn b'fhéidir físeán a dhéanamh de seo, dos na tuismitheoirí. So seo díreach ag iarraidh saghas timpeallacht a chruthú a thugann deis do b'fhéidir tuismitheoirí nach bhfuil an oiread sin Gaeilge acu í a úsáid ar an taobhlíne. So seo saghas maith an cailín, maith an buachaill, maith thú. na Gaeil Óga Abú agus féach timpeall ort. Rudaí deasa dearfacha, níl aon rud diúltach ansin, tá sé tábhachtach i gcónaí a bheith dearfach is dóigh liom. Agus sin saghas roinnt rudaí a bhaineann b'fhéidir lena foirne níos fásta agus ansin beagáinín conspóideach b'fhéidir seo an anatamaíocht nó codanna den cholainn nó den chorp. Uaireanta ní bhíonn siad seo ar eolas ag daoine. Tá a lán acu seo ann, so an ballnasc croiseach, má tá a fhios ag aon duine cad é sin, sin an cruciate ligament. Bíonn sé sin á bhriseadh go minic sa pheil idirchontae ar a laghad. Rúitín nó a leithéid. So ascaill agus uillinn agus iad sin ar fad. So tá roinnt rudaí mar sin ann. Agus conas go spreagaimid an Ghaeilge i measc na n-imreoirí is óige Bhuel, imrímid roinnt saghas cluichí teanga atá meascaithe le cluichí spóirt. So, tá rudaí ar nós lacha, lacha gé, agus ag brath ar an aois atá ar an bhfoireann lena bhfuil tú féin ag plé, is féidir, is féidir linn roinnt de na cluichí seo a mhíniú dóibh. So, roinnt de na rudaí a dhéanaimse san Acadamh ná tugaim na focail do na páistí. So, ag tús gach seisiúin deirim, cad é, cad é seo? Come on! Cad é seo? Sliotar. Is ansin míním, míním, táimid chun. rith leis an sliotar ar an gcamán ar feadh tamaill. Agus ag tús na seisiún deinim cinnte go mbeannaím do gach duine agus iad ag teacht isteach agus go gcuirim ceist orthu i nGaeilge ag iarraidh Gaeilge a chloisteáil ar ais uathu mar saghas tá siad ag teacht ó thimpeallachtaí éagsúla agus tá muidne ag iarraidh cinntiú nuair atá siad ar an bpáirc go bhfuil siad ag labhairt Gaeilge agus má chuireann tú iad ag labhairt Gaeilge fiú beagáinín ag an tús is mó an seans go mbeidh siad ag labhairt Gaeilge sa tseisiún. Anois ag an aois sin níl mórán Gaeilge ag na páistí, ag roinnt de na páistí is óige ach de réir mar a fhaigheann siad níos sine feabhsaíonn siad go mór. Agus rud eile ná athrá ar na focail. So uaireanta deirim an focal agus ansin iarraim orthu é a rá. Tugtar moladh dos na páistí ag úsáid na Gaeilge like chuala mise an duine seo ag labhairt a lán Gaeilge agus tugtar amach saghas is féidir rud ar nós greamán nó sticéir you know rud a thugamid amach ag an acadamh ná Gael Óg na seachtaine agus is saghas duais atá ann umm b'fhéidir nach dtaitneodh sé le duine fásta ach is breá le páistí is déarfainn go dtaitneodh sé le duine fásta freisin is breá le daoine nuair a fhaigheann siad aitheantas so Gael Óg na seachtaine agus cuireann siad ar an gcuisneoir ar an fridge sa bhaile agus bíonn siad breá sásta leis.

b'fhéidir go bhfuil áiteanna ann agus nach gcloisfeá mórán Gaeilge agus cén fáth atá leis sin? So, rud atá aitheanta ag na sochtheangeolaithe, na sociolinguists seo, ná go dteastaíonn tearmann teanga agus sin áit, áit ina bhfuil an Ghaeilge amháin in úsáid ionas go mbeidh sí in uachtar. Agus go minic an rud dátheangach nó bilingual, go han-mhinic, an rud a tharlaíonn ná go n-athraíonn sé sin ar an mBéarla. So, an rud a bhíonns ann ná bíonn rud i nGaeilge ar fad agus éiríonn leis, nó bíonn sé dátheangach ar feadh tamaillín agus ansin i mBéarla amháin go han-tapaidh. Agus nuair nach bhfuil comhairle nó tacaíocht ann, tiocfaidh an Béarla isteach. Sin é saghas an nós. toisc go bhfuil Béarla ag nach mór gach duine sa tír agus toisc uaireanta tá daoine ag foghlaim Gaeilge nó a leithéid, tá an rud sin ann, tiocfaidh an Béarla isteach mura mbímid cúramach. Ach mar a luamar ar ball, an Ghaeilge ceann de na buanna móra atá againn, is USP dár gcuid atá ann, so caithfidh muid é sin a aithint mar bhua agus é sin a chosaint agus a chur chun cinn agus tá ról againn ar fad é sin a dhéanamh. Uaireanta bíonn, cloiseann mé go mb'fhéidir go gceapann daoine ó is deacracht bhreise an Ghaeilge, abair má tá tú ag iarraidh cabhair a fháil le rud éigin nó bainisteoir nó rud éigin, b'fhéidir go bhfuil sé, you know, go ndéarfá ó caithfidh mé duine a bhfuil eolas acu ar an spórt agus duine a bhfuil eolas acu ar an nGaeilge agus is rud breise atá ann, ach i bhfírinne tá an oiread sin daoine ag teacht chugainn so sin gur tríocha sé faoin gcéad de na bainisteoirí a thagann chugainn, tá siad ag teacht chugainn ó taobh amuigh de Leamhcán. So is daoine iad sin a bhfuil cur, atá ag cur suime sa Ghaeilge agus ag déanamh iarracht bhreise teacht chugainn. So is bua atá ann ehm agus in san tearmann teanga sin is gá dúinn bheith ag plé leis an tumoideachas nó tumadh iomlán. Ehm. Níl a fhios agam mar tá na leathanaigh seo b'fhéidir beagán fud fad mar atá gach rud faoi láthair. So conas caidreamh a aistriú go Gaeilge? So uaireanta cloisimid an rud seo so tá tuistí gan Ghaeilge ag iarraidh cabhrú agus bíonn daoine ag rá bhuel you know tá tá mise faoi bhrú nó tá an fhoireann faoi bhrú so caithfidh an duine seo caithfimid an duine seo a fháil ach Ní hé an freagra a rá 'Ó, fáilte romhat isteach agus is cuma mura bhfuil Gaeilge agat' mar sa chás sin caillimid an USP sin atá againn agus caillimid na rudaí maithe ar fad a thaganns as sin, an dea-thoil agus daoine ag teacht ó áiteanna éagsúla agus tacaíocht agus airgead fiú agus rudaí mar sin. Ach caithfidh muid cabhair agus comhairle agus cumasú. saghas enabling nó so a dhéanamh ar na scileanna teanga atá ag na daoine sin agus ansin trí sin cabhrú leo páirt níos mó a ghlacadh sa Chumann. Mar na dí- na dí- tá roinnt daoine fiú nach bhfuil Gaeilge iontach acu ach tá s- tá gach duine s- sa timpeallacht timpeall ar an gclub ag iarraidh an Ghaeilge a- a- em, a fheabhsú agus caithfimid cabhrú leo é sin a dhéanamh níos mó. So abair i gcás éigin mar seo go bhfuil Glacaimid leis go bhfuil an obair, nó ba chóir go mbeadh an traenáil ar fad ar ndóigh, tá sé sin ar fad i nGaeilge. Ach an obair taobh amuigh den pháirc, b'fhéidir go bhfuil bainisteoir amháin agus b'fhéidir go bhfuil cúntóir, duine amháin ag cabhrú, agus b'fhéidir nach bhfuil Gaeilge iontach acu sin. Um, agus b'fhéidir go bhfuil na cruinnithe idir an bainisteoir sin agus an cúntóir i mBéarla. Conas an bhfuil sin go maith nó an cad a tharlóidh ansin? So má bhreathnaímid ar an eolas atá againn ón ón tsochtheangeolaíocht nó na sociolinguists, tá fhios againn an rud a tharlaíonn ansin ná cloiseann páistí é sin nó ansin bíonn ar an duine sin na seisiúin a thógáil agus an rud a tharlaíonn ansin go luath agus go hana tapaidh bíonn gach rud i mBéarla. So. Nuair a fheicimid rud éigin mar sin, táimid ag iarraidh saghas sainiú a dhéanamh air sin nó define, you know, cad atá ag tarlú anseo agus plean a dhéanamh chun dul i ngleic leis. So abair go bhfuil rud éigin mar sin, so caithfimid bainistíocht teanga a dhéanamh air sin nó language managing a dhéanamh ar aon rud mar sin. So má tá, abair má tá cúntóir agus bainisteoir i mbun cruinnithe as Béarla taobh amuigh den pháirc, caithfimid plean a chur le chéile conas é sin, abair, Bhuel, má tá eagla ar dhuine éigin go bhfuil Gaeilge an-lag aige, b'fhéidir go mbeadh cruinniú amháin i mBéarla gach trí, ceithre mhí nó rud éigin, ach seachas sin go mbíonn siad i nGaeilge. Mar tá rud eile ann, tá sé deacair Gaeilge a fhoghlaim mura bhfuil deiseanna tumtha ann. Má tá duine le Gaeilge lag agus má tá an bainisteoir eile díreach ag rá oh yeah tá sé go breá, déanaimid é seo i mBéarla, ní bhíonn deis riamh ag an duine iad féin a thumadh sa teanga nó total immersion agus sin ceann de na sin ceann de na rudaí a chinntíonn gur féidir le daoine an teanga a fhoghlaim. So abair, rud eile a tharl- a tharlaíonn go minic ar na ar nó a tharla go minic ar na foirne fásta ná tagann duine nua agus ní thuigeann siad saghas an dinimic teanga nó ní thuigeann siad saghas cén cultúr atá againn sa club agus b'fhéidir go labhróidís abair déarfainn hey conas tá tú is mise Eoin agus déarfaidís oh how's it going yeah I'm John nó pé rud agus de bharr go dtuigim saghas an rud seo faoi bhrú teanga d'fhéadfainn an duine a fhreagairt i mBéarla Ach tuigim, chun go gcoinneoimis an Ghaeilge mar bhua dár gcuid, caithfidh mise an duine sin a fhreagairt i nGaeilge. A rá, conas, oh, John is ainm duit. Iontach ar fad, agus cad as duit, John? Agus b'fhéidir go ndéarfadh sé, oh, em, I'm from Cork, nó b'fhéidir, agus oh, is as Corcaigh duit, cén áit i gCorcaigh? Agus ansin b'fhéidir go ndéarfadh John, oh, baile beag darb ainm.

mhothaigh daoine nach bhféadfá Béarla a labhairt, fiú nó b'fhéidir na daoine nua nó a leithéid, so ghlac siad leis an rud sin. So caithfimid, so uaireanta braitheann daoine míchompordach, bíonn sé saghas uncomfortable ach tagann fás agus forbairt ó bheith míchompordach. So ní féidir teanga a fhoghlaim gan a bheith ag labhairt. So uaireanta cloisim daoine ag rá like oh, ah, I'm great at the Irish apart from the speaking ach an rud atá uait ná a bheith ag labhairt agus fiú má tá tú an-lag agus má dhéanann tú botúin, an rud atá uait ná a bheith in ann comhrá beag a dhéanamh ag an tús agus ansin tógáil air sin. So an rud sin, uaireanta deir daoine ó caithfimid gach rud a bheith go dátheangach nó a leithéid ach dáiríre, mar a léirigh mé ansin, má táimid ag iarraidh daoine a bheith in ann an teanga a fhoghlaim sa gclub, caithfidh rudaí a bheith i nGaeilge ionas gur féidir le daoine foghlaim. So tagann daoine chugainn chun a bheith in ann Gaeilge a labhairt agus chun a bheith in ann í a fhoghlaim agus so dá bhrí sin caithimid cinntiú gur gur mar sin atá cúrsaí. Um, so, seo rud a raibh Daithí de Butléir ag, ag obair. So, seo bóthar rath an fhoghlaimeora so cineál road to success má tá tú ag foghlaim so b'fhéidir má tá duine ag cabhrú le foireann nó má tá suim ag tuismitheoir cabhrú le foireann tosaíonn siad amach ag an mbun tá buneolas acu b'fhéidir go conas atá tú agus Seán is ainm dom ar eolas acu agus tá siad ag iarraidh dul suas go dtí cainteoir compordach agus seo iad na céimeanna atá leagtha amach againne um, a deireanns leat cén dul chun cinn atá á dhéanamh agat, cén progress atá atá déanta agat. So tosnaíonn tú amach ag cloch mhíle a haon le um bunsóisialú. So sin díreach na rudaí ar nós conas atá tú, tá mé go maith. Agus ansin b'fhéidir má tá tú dul suas go dtí Cloch Mhíle 2, tá tú ag cabhrú le seisiún traenála agus tá roinnt acmhainní ann gur féidir linn tabhairt d'aon duine atá ag iarraidh a leithéid, an fhoclaíocht ar fad a bhaineanns le traenáil. So, cuireann tú an, cuirigí an liathróid anseo, stopaigí anseo, seasaigí anseo, caitheann sibh an liathróid, léimeann sibh san aer, beireann sibh greim ar an liathróid, tá na habairtí sin ar fad againn. agus ionas gur féidir le daoine, ach táimid ag iarraidh go mbeadh sé seo mar saghas sprioc ag aon duine nach bhfuil an cumas teanga chomh láidir is gur mhaith leo, ionas gur féidir leo cineáilín de réir a chéile agus a rá, bhuel an chéad rud eile tá mé ag iarraidh bogadh ar aghaidh agus a bheith in ann seisiún iomlán a dhéanamh liom féin agus caithfidh mé, caithfidh mé cleachtadh a dhéanamh ar na téarmaí sin agus b'fhéidir, tá na rudaí eile ann, na ranganna, agus an scéim teanga agus na meantóirí teanga agus mé féin, má tá aon duine ag iarraidh cabhair ag aon phointe tá mé breá sásta aon cheist a fhreagairt nó comhrá a bheith agam ach tá na rudaí sin ar fad ag iarraidh cineáilín teacht ar ais go dtí an rud seo agus cabhrú le daoine bogadh ar aghaidh ó bhun eolas go dtí an cainteoir compórdach ansin. Um, sin é, pléite, um, seans gur léim mé thar cúpla leathanach agus mé ag dul tríd ach um, Phléigh mé conas an Ghaeilge a úsáid le cur le líon na n-imreoirí agus cóitseálaithe, conas gur féidir le cóitseálaithe ar bheagán Gaeilge teacht isteach sa chlub, conas cultúr labhairt na Gaeilge a chothú i measc déagóirí,